na-ege ntị ọfụma na-aghọta ihe anyị na-ekwu na ebe ị nọ na o nwere mmụọ so gị bata na o nwere ndị mmụọ na mmụọ ndị ichie na-abata ebe a bụ na o nwerọ onye na-enye ha ife ụmụ ha gbasoro ụka o nwerọ onye na-emere ha ọjị mgbe ọ bụla ị kwachara akpịrị ha ga-anọ na mpempe ị bịa na be anyị mmadụ na-akwọ aka ụtụtụ ọ kwọsịa nke ya o kuru mmiri sị ndị ga-enweghị ndị na-ekunye ha mmiri ụtụtụ anyị wụziri na elu nke ụnụ maka na ndị na your village mụgasịrị ndị bara ụka famili ha niile aba ụka nna ha pụta nne m lụrụ ọrụ ofu ụbọchị ofu nwanna m nna ya bịara n'ụlọ ahụ pụta na geeti o kwerọ aba o nwerọ ike ịba nọrọ na geeti nwa ya na-eri arịrị ndị ọ sị m ka ihe ya ga-eme ọ ya kpọọ ndị a ka ha meere nna ya ihe m sị ya nọrọkwa n'ụlọ maka ị na-eje gide ịchasị gị na-ata ha amụsụ so mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ pati ọ sọsọ ndị e nyere invitation na-abịa ọ sọsọ ndị a kpọrọ oku na-abịa ọ sọsọ ndị anyị kpọrọ oku once a gbara posta na e nwere pati dị etu a ma ndị ị kpọrọ ma ndị ya akpọrọ ha niile ga-abịa around etu ọ dị n'ife ka ọ dị na gịnị na mmụọ so mgbe ọbụla i bu mgbịrịgba kụọ kụọ ekwe kpakpakpakpakpa kwacha akpịrị ka i nye nna gị ha nri ọ ha nwe nri a mana malụ na o nwere ụfọdụ ndị ichie ya bịara around ndị ụmụ ha gbakụtara azụ ụfọdụ bụ ndị ọyị nna ya ha bịakwa nọrọ around so ọdịnala Igbo bụ a way of life usoro obibi ndụ the way you live in your human life that association is actually What is represented na mmụọ? Arụsị dịsị iche iche abụrụzie mmụọ e hibere ka o jee ozi ọ mmụọ ozi simple anaghị akpọli isi a ọgụgụ ka a na-abịa ejikwa egwu therefore dịka onye ọdịnala Igbo ihe kachasị mkpa Mmụọ kachasị mkpa ị ga-akpali bụ chi gị. Now, chi na onye ụwa na-agakọ, a na-akpọ ha ofu afa, mana o nwere nwa obere ihe dị iche. Chọọ akwụkwọ a kpọrọ chi na onye ụwa ka ị gụọ ya. Are you with me? Onye ụwa na-azataziri chi afa maka na onye ụwa na ọ n'ime onye ụwa ka chi banyere ka o were nwee ike rụọ ọrụ a na-akpọzi onye ụwa chi onye ụwa ndị be anyị na-akpọ ya agụ agụ ụwa that is why ị chọọ ịgba afa ya a sị gị gba afa agụ afa agụ ka ndị be anyị na-akpọ ya okay so nke nwa etu ị nọ put the image put the physical representation and manifestation of your chi ọ ya kpatara gee ntị i rusie na be gị that corner ebe ị nọ agọ ọjị ebe ahụ okposi chi gị dị Chọọ your best picture the picture you love most nke a bụ mgbe ọ bụla a sị please send me your picture ị chọba nke a ị chọba nke a ị ghọtago nke ahụ na-enye gị joy chọọ ya frameuo ya ọfụma let it look beautiful ebe ahụ okposi chi gị dị debe ya n'akụkụ ya are you with me? ọ bụrụ na o nwere ebe ị nwere ihu ndị ichie be be nna gị you can look for a beautiful small picture of your father mm? nke dabụrụ mmụọ or your grandfather ọ bụrụ na o nwere picture are you with me? debe ya beside it because n'ọdịnana etu you are the physical manifestation of your chi that is why fingerprint gị na fingerprint m abụrọ ofu mmadụ naabọ enwerọ the same fingerprint even if they are twins ọkwa nya e ji wee sị na ofu nne na-amụ mana gịnị ofu chi adịghị ọ bụrụ na ị ghọta ya ị ghọta the power and beauty of ọdịnana ị ma na ọdịnana why ndị mmadụ achọrọ ka anyị mee ya bụ that na ọ na-eme gị anya mmụọ gị emepe ọ na-eme gị i nwee a lot of power energy and ọ ya kpatara ị chọọ ịgọ ọjị or ị chọọ ịgọ ọfọ Ọ- ka anyị use asụsụ unu which is not proper ịchọ ikpe ekpere n'iru